otu anyị ga-esi na-eme social media social media tem idere dị a ga-ebugago court na life otu go to court amaghị m otu anyị ga ajọ bụ these two things now ọ dị mkpa iriju afọ dachie ụzọ na erighị eri ka mma kwa eziokwu etu ọ dị sem a na-ebufe a na-ebufe ọjị okwu ọchị apụtara aga m emego eze dike efe ka ọwa ọchị oke onye kwụsịrị ya biko maka ndị a o mere ihe anyị jiri eze n'ise e nwere n'Akọkwa maka ịkpọchi ya dị okenye cheta ọnụ ọrụ

ndị eze ndị ọzọ ga-ezi join eze ike ha n'ise gbakọ aka Oliver na onye ọrụ ibe ya Oliver De Coque ọ sị a na-enwe obodo enwe obodo anaghị ego anyị na-atụ anya nwee hope na eze ndị ahụ

na abịa ụdị ihe a na-enye culture a na-etikwa ihe yi culture n'ime ya okwu m kesi ite ite ite aka mana asị ebe adịsi n'ebi ebe isiokwu mụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ i lee anya n'Akọkwa ị hụ our youth like the vibrant kwuchie kwuchie ike n'ala ọ dị m ka a kọrọ na ebe a nọzi ugbu a ebe a nọ ugbu a wụ anụghị ha agba ọkpara ma mgbe mbụ enweghị aka ịgba ọkpara ihe onye ga na-eme ga-eme n'ụwa ị ga-agba mbọ chi ya ịkọrọ ndị Kraịst n'ime ya i wee na-enweta ego i ji emezi onwe gị wee na-azụ ụmụ wee na-akwụ ụgwọ school were eyi igba akwa were eme ihe nwoke na-eme

enwere ihe ga-ebute government ihe a gara Akọkwa agwago m keni enwere ihe a na-akpọ chamber of commerce chamber of commerce ọ ihe obodo ji ebute government agwago m iji ya nweta nke Akọkwa ka a ga-ebido ihe a na-akpọ chamber of commerce na Akọkwa bịa anyị bido a ga-akpọ onye ọ bụla onye na-abịa debe aha ya ka e wee na-eme organize were enwe ebe a ga-arịọ government bịa

biko aga m agbapụ ya ọsọ maka taịm a sị enyere m 2 minutes ihe a gaara bụ full time lecture for us mana due to oge adịghọzi anyị ga-egburu ya na nkenke na nkenke e nwere ihe eziri m na m ga-eme n'ụbọchị nke taata a sị na m ga-enye nkụzi ma ihe gbasara the use of social media ka ndị be anyị mara ihe soshal midia pụtara na otu esi eji ya arụ ọrụ maka na ya mara n'ụwa taa ị kpaa mmadụ aka n'ọnụ akaka ndị okenye ha asị gị ọ nke ha na-apị ihe ọpịpị ihe ọpịpị emebigwo ha abụghị eziokwu ọkpara agwa onye tinyere na ihe bụ ya na-emebi onye ewu na-anaghị ata ji soro nke na-ata ji ya ataba ji ebe na ọ tọbara ịta kama o nwebeghị nwụra ya ahụ nke nyere ya nwụra ya atachụọ ndị be anyị na-akpara ya ọmatara gbajụọ mana iji were gbapụ ya ọsọ biko nụ um, enweburu m efu taa ma achọbụ m ike ka ndị ọda mana due to taịm adịọ mana emego m ya ọplod ọnlaịn emecha m na erich haus tachi ga-enweta izu then uh, ihe ahụ a public lecture presented during the 2026 Ikọji New Yam Festival celebration of Akọkwa I would have read up and uh, explain mana aga m eji ọsọ tụtụrụ ya atụtụrụ ka m gaa na ebe ndị dị nwa obere mkpa ma ọ nnukwute mkpa ọkwanụ ka i si wee lee ya anya uh, the importance of social media uh, ọ bụrụ na social media ihe anyị na-anọ na-akpọ soshal midia soshal midia dịka m kọwaburu ya ihe ndị okenye ji mara ya ma ndị nne ya ma nna ya bụ ịpị ihe ọpịpị ọ bụrụ na onye ọbụla ma anya ihe a na-apị apị enwere onye na-ekwu okwu ọ dịka nwanne m nwoke agụji egbe ya sị eji akparị ọ bụ eziokwu ọ bụghị ego nke nwa ihe eji egwu ezigbo ego Ego bara uru, ego juru eju. You work for this. You are being rewarded for what you have worked for so, for so many years. Ọ bụghị na ọ ihe ị just wapụta baa ozugbo gị ga-abụtu ya otu ahụ ọ dịkwa n'ugbo ka ọ dị na soshal midia mana ihe dị iche bụ ndị na-enweghị eh, idea ndị na-enweghị ihe ama about some certain things concerning social media

ihe gbasara otu anyị na-eme ihe omume ugbu a our tradition culture heritage and others a na-eji ya agwa mba ụwa ndị na-anọghọ nga ndị na-agaghị abịanwu ma ụmụnne anyị ma ndị mba lee ka ọ na-adị lee ka esi eme ya lee nke bụ eziokwu dị na ihe ee maka na ọ bụrụ na onye onye kpọrọ ahịa ya na-apịachaghị ihu ahịa ya enweghị onye ga-azụ ya ahịa onye na onye kpọrọ ahịa ga-anọ n'ụlọ were ọnụ ya na-ekwughara ego ụkwa bịa ahịa ahụ ma ọ bụghị ya pụta gafere shọpụ gaa na nke onye pụtara apụta zụrụ ya ahịa otu a ka ọ dị ha na-eji ya were amaka jide ụlọ ụka ndị ọda den abịakwa na ihe gbasara mmepe obodo the same thing n'ụwa kịta ya amarana na ndị ọchịchị nchigbu nọ ndị na-eme ọfụma nọ anyị nwere na gọvanọ n'Imo steeti mana amaara m na ọ wụ na ewepụ soshal midia and ndị ọdịagha dị agha nọ na-akọ na-arụ ọrụ na-eweta ihe ndị ahụ n'akụkụ ha o nwere ike ma ụzọ ahụ anaghị ugbu a aga ha anya maka o nwere ike gọvanọ amaha na ọ dị otu ahụ mana ọ bụrụ na soshal midia na anyị na-emeki proper use of it ihe e kwesịrị ị na-epromotu bụ ihe bara uru ihe dị mkpa ihe ga-ewetara anyị ọdịmma then um, aga m aga n'ebe ọzọ ka anyị ike pụọ nọ ebe nke anyị ga-etinye anya ọfụma ọfụma

ma ọ nọghị ma gaa apị ka ị gwa onye a ihe ọbụla ị chọrọ ịgwa ya na ọ bụkwa na onye onye ka onye ahụ ị na-agwa eme onye ọ bụ ka mara na ya ka ọ ka mere eme e nwere ofu onye na-apịkwa ihe ọpịpị so na-apịkwa ihe ọpịpị kama n'ụzọ dị mma onye a nọọ sị na gọvanọ na-achị Anambra steeti taa na ọ jụrụ nwa ya nwere nwa ya a na-akpọ Ọzọnna nọ na-apị ihe ọpịpị ma ihe na ọ chụfugo ya na ọ jụna ya

were kwuo onye a ka o were gbara ego dịka e kwuru ọ chọghị iji nwayọọ wee rụọ were rie ya chọọ ka ọ pụta n'ike ihe ga-ebupụta ya maka e nwere ụdị akụkọ a ga-akọ maka mmadụ onye ọbụna ga-adị interested ịpụta tinye ọnụ n'okwu ahụ ma nyocha ya ya were na-enweta ihe ahụ bụ ihe uru ofe iriri oge e nwetara nwa amadi a were gbara ya ajụjụ ọnụ gọvanọ sị ya so ọ bụ m kwuru ihe a ya sị mba ya ọhụrụ mmakwu

gbata ego na o meghị eme na ọ na-ayọ mgbaghara na e nwere ihe m chọrọ ka anyị mara na ihe gbasara offences ọ na-ayọ mgbaghara o mere eme a sị nkịta ata a na-ata ata acha emesịghị na adịzighị ya anakwa ha agbaghara ya maka ọ ga-asuffer ihe ọbụla ya bụ iwu kwuru so ị nọrọkwa tata sị na ọ ka ị were soshal midia na ị nwere ebe were kwuo ihe na-abụghị eziokwu nwanne m ọ ka mma na ị nụ gaa jụọ ajụjụ